akuluakulu ku malawi congress kunachuluka matheory koma practical ndi zero henry kachaje wakhala akutiuza mbuyo 1000 kwacha ukhoza kuyambira bizinesi ndi kupanga 1 miliyoni lero ali ku mera amagula mafuta a dziko amapasidwa mabiliyoni koma kulephera kubwesa mafuta ma filling station betchani tchereni amaunikira za chuma chakwera anakopeka naye ndi kumusankha secretary to the treasury walephera kugula fetereza wa subsidy mankhwala mzipatala akusowa mapenshoniya akulira boma likuyenda katapira bambo humphrey mvula amaunjika mabatire ndi kumasokosa pa mbc akuyesa taiwala kunena kuti anagwesa kampani ya mabasi these are men of theories koma practical ndi zero jairos chakwera analonjeza zambiri after 5 years palibe chimene wapanga ndiye m'malo mopepesa amalawi akusankha running mate wakuba kwa zaka zoposa 4 ndakhala ndikunena pano za vitumbiko mumba anaba 1.2 billion ku contract ya njanji 2021 samagwira ntchito mboma analibe udindo ku chipani anali munthu wamba koma amayenda ndi president maulendo akunja ntchito yake amatsegula maakaunti a chakwera ndikumasunga ndalama zakunja inu osadabwa kunena kuti mu nthawi imeneyi a mumba analibe udindo uliwonse amapezeka bwanji ndi chakwera kupanga madilo a boma 2021 mwachitsanzo anapita ku dubai kukapanga dilo yakuti ndege za fly emirates zizibwera kuno oil deal ku nocma makampani ogula petulo ngati addax augusta camel oil anabwera ndi mumba akusowa mabiliyoni ndi chakwera mpaka mafuta kumasowa mdzikomu ambiri tikamanena zimenezi amayesa nthabwala mupite ku nocma mukafufuze mukapeza makampani atatu augusta camel oil addax amachita supply petrol kuno ku malawi timawapasa mabiliyoni kuchokera ku mra koma mukapita ma filling station mafuta akusowa ndalama zikupita kuti vitumbiko mumba lazarus chakwera ndi amene akuba mabiliyoni amenewo ndikumakasunga kunja inalipo nthawi anatengana ndi mwana wa chakwera nick kukapanga dilo ya mapasipoti ku serbia pobwera kumeneko anayamba kupanga ziphaso za feki amalawi ambiri anabwezedwa m'maboda popezeka ndi mapasipoti amenewo vitumbiko mumba anagula fetereza ku butchery komanso ku pharmacy its not even a secret anapita ku romania kupita ku romania ndi kukapanga deal ya fetereza alimi sanagule fetereza makuponi anabwereka ambiri amalandira makuponi awiri makuponi 5 kupita kumsika fetereza umasowa vitumbiko mumba ndi chakwera komanso mwana wake niki anadya ndalama zimenezi posachedwa amatolera ndalama kwa amwenye even chakwera anamudzudzula pamsonkhano anatiuza kuti munthu ameneyu vitumbiko mumba akutenga ndalama mabiliyoni kwa amwenye akatero akulipira atolankhani kuti akometse mbiri yake a man of theory koma practical ndi zero wakhala akupangitsa public lecture akuti people over politics zamanyazi kwambiri akanaonetsa people over politics popereka fetereza kwa alimi koma munthu ameneyi anapanga dilu yogula fetereza ku romania anasowetsa mabiliyoni a subsidy ndikukasunga ku dubai ndi akubwera ndikumachita public lecture akuti people over politics anthu akusowa fetereza mukapita kumsika fetereza wakwera anatiuza 4000 ndi kanthu aprofesa amagulisa 19000 thumba la fertilizer people over politics akugulisa fertilizer 150000 ndi akubwera kuti public lecture people over politics kodi people over politics ingakhalepo ngati fertilizer akudula people over politics ikhala bwanji people over politics pamene mumba walemera ndi ndalama zakuba mwina ambiri simukudziwa za mumba mumba wakhalako ku south africa wakhalako ku botswana anali injiniya anaba ndalama ku namibia ndikuthamangitsidwa kumeneko ndikubwera kuno ku malawi 2020 chakwera asatenge boma a mumba anali osauka amakhala pa rent lero ali ndi mamiliyoni mabiliyoni nyumba mbwerekete ali ndi magalimoto mbwerekete ndalama wazitenga kuti chifukwa unduna umenewu amusankha 2025 if not 2024 mbuyo mosemu wakhala akuyenda ndi chakwera maulendo akunja watsegula maakaunti chakwera akatibera ndalama kuno ku malawi amampatsira mumba ndikupita kukasunga ku america ku uk komanso ku dubai timafuna tipemphe profesa mutharika amene akutenga boma pa 16 september afrobarometer ipor mabungwe amenewa atiuza kale atachita kafukufuku atiuza kuti amalawi akufuna peter mutharika ndiye timafuna timpemphe profesa mukatenga boma choyamba mugwire vitumbiko mumba musamuzuze yayi kungomugwira aulule mabank account a chakwera chifukwa chinsinsi chonse cha ndalama zimene zasowa m'dzikomo chagona mwa mumba vitumbiko mumba ndi amene akudziwa akaunti ya monica chakwera akudziwa akaunti ya nick chakwera komanso abambo ake mukatenga boma pa 16 september choyambirira mugwire amumba mukagwira musalimbane nawo aulule mabank account a chakwera tikufuna tikatenge ndalama zathu pali anthu ena akunena kuti ayi munthu ameneyu amayika zofuna za malawi patsogolo amakhudzidwa ndi anthu osauka inu anaba 1.2 biliyoni yanjanji akusowa mabiliyoni ogulira petulo mupite ku nocma mukafufuze ife tinapanga kale kafukufuku vitumbiko mumba mukava adax kampani imeneyi augusta cam oil makampani a vitumbiko mumba anagwirizana ndi amwenye amenewa kuch- kuwa- kuwatenga kuchoka kunja ndikubwera kuno kumanamizira kugula mafuta mafuta sakupezeka m'ma filling station ndalama akungodya vitumbiko mumba chakwera nick ndamene aononga dziko lino ndalama zogulira mankhwala m'zipatala anthu akapita m'zipatala za boma mankhwala kulibe panado akuwauza kuti akagule ku famasi amene akuchita supply mankhwala mu zipatala za boma nick chakwera ndi vitumbiko mumba inuyo muchite kafukufuku mupite ku zipatala za boma mankhwala kulibe mapasipoti akuvuta fetereza akusowa akanakhala dolo akanatenga forex imene akubisa kunja ndikuyibweresa kuno ku malawi kuti katundu atsike mtengo ndikunena pano amumba ndi minister of trade mukapita m'misika chilichonse chakwera misonkho m'maboda yokwera makampani akutseka anthu akuchotsedwa ntchito shoprite ptc lujeri tea estate admarc nayo ili ku intensive care akuluakulu tinene zoona pano malawi congress yalephera amalawi ataya chikhulupiriro chomvetsa chisoni kwambiri pamene mcp yalephera kuyendetsa dziko alephera chifukwa cha corruption mumba ndi amene amatsogolera kubisa ndalama kumaiko akunja achakwera akatenga mabiliyoni zinsisi zonse zili ndi vitumbiko mumba amalawi ngati akulira kuti ndalama zawo zabedwa amene amatsogolera kuba ndalama zimenezi ndi mumba nde lero akumusankha kukhala running mate hey, kuba kotani running mate akuti vice president azakhale vice president wa dziko secretary wa chakwera amene wakhala akuba ndalama chakwera akaba ndalama za misonkho akaba forex ku reserve bank amapasira mumba upite ku america ukandisungire ku account upite ku uk dubai south africa ukandigulire nyumba pakuti chakwera wagula nyumba ku uk amene anagula ndi mumba lazarus chakwera wagula nyumba ku dubai amene anagula nyumba zimenezi ndi vitumbiko mumba nde lero akuti akhale running mate munthu wakuba ngati ameneyi bungwe la institute of public opinion yatulusa kafukufuku onena kuti apm ndi amene akuwina chisankho pa 16 september chimanga chakwera makampani akutsekedwa passport kulibe forex kusowa mapenshoniya sakulandira ndalama a mcp akupita m'misonkhano ndikumalira kuti boma ndilomweri asalire iyayi amene akuthandiza apm kuwina chisankho ndi malawi congress akanafuna kuti apm asawine akanatsitsa katundu pamsika misonkho akanachepetsa akanachita chotheka kuti mapasipoti azipezeka fetereza akanatsitsa koma iwowa akweza chilichonse pa msika zimene zapangisa anthu kuyika chikhulupiriro pa profesa akuluakulu history is the best teacher

njira yathu ndi imene ija koma yochita kudzipatsa chifukwa munthu amene amaganizira malawi zabwino nkumalowetsa pansi ulimi munthu ameneyo si wabwino ayi chifukwa ndiye kuti akusaukitsa dziko lonse mundimva bwino ine ndi a Chilima tagwirizana komanso zipani zonse pano ndatchula zitatu koma tilipo 9 tilipo angati zipani 9 ndiye kuti ziyimirira ife tonse ziyimirira ndani pafupi pomwepo ndiye tagwirizana kuti titukule ulimi alimi azigula fetereza motchipa